ndị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị kedu otu unu mere n'ụbọchị nke taa anyị abịakwara n'izu ụka iwetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo nke izu ụka anyị kwuru na anyị agaghị ekwe ka asụsụ Igbo funahụ anyị ọ ya mere anyị ji na-eweta asụsụ Igbo a maka na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị Igbo na-achọ ka emela asụsụ anyị ọ ya mere ọtụtụ ezinụlọ ị ga-ahụ na a mụọ nwatakịrị e were asụsụ bekee na-azụ tụfuo asụsụ Igbo bụ nke ndị oyibo na-akpọ mother tongue the first language a child should know mana anyị atụfuola ya na-emezi ka ọ wụrụ na asụsụ Igbo enwekwaghị ihe ọ wụ o nwekwa uru ọ bara mana anyị sịrị mba na anyị ga-ejigide asụsụ Igbo ọma Ngwa anyị abịala n'izu ụka. N'izu ụka gara aga, ewetara m unu a- imebe ahịrịokwu nke anyị malitere imebe ahịrị mfe na-atụgharịkwa ya. anyị mebe ahịrịokwu anyị atụgharịa ya n'asụsụ bekee mana o nwere otu ihe dị mkpa m sị ka m leba anya tupu anyị agaghachikwa n'imebekwa ahịrịokwu na ntụgharị ya n'asụsụ bekee anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ iji mgbochi ume na ụdaume mekọtara ọnụ mepụta mkpụrụ okwu cheta na mgbe anyị bidoro ọmụmụ ihe a, m bidoro site n'ịkụzi mkpụrụ abịdị igbo m gwara unu ole ọ dị ọ dị iri atọ na isii e kere ya ụzọ abụọ mgbochi ume na ụdaume bụ nke m gwara unu na mgbochi ume dị iri abụọ na asatọ ụdaume dịkwanụ asatọ ngwa ka anyị lee anya na ugbo odee anyị n'ụbọchị nke taa ka anyị hụ mkpụrụ mgbochi ume ahụ na ụdaume mekọtara ọnụ anyị ga-eji mebe mkpụrụ okwu ngwa lee anya n'ugbo odee anyị d d na a d bụ otu n'ime mgbochi ume nge nge bụ ndị gbara naanị otu na a a bụ ụdaume, a bụ ụdaume, ụdaume mfe, ụdaume mfe. Ngwa lee anya na ọmụmaatụ d na a dịka m na-agwa unu d bụ mgbochi ume nge a bụ ụdaume mfe. Ngwa lee ya d a da da ị gbakwunye ya a gị emebe mkpụrụ okwu a na-akpọ ada ma ọ bụkwa na aha mmadụ a na-akpọ ada ada ma ọ bụ ada ị gbakwunye de da ị gị emepụta ị ị gbakwunye ya ị gbakwunye da ị ị mebe mkpụrụ okwu ịda ịda ngwa lee ya ị gbakwunye ya ọ gị mebe mkpụrụ okwu ọda ị gbakwunye ya ụ gị mebe mkpụrụ okwu ụda mgbe i lee anya nke ọma ihe ndị a niile depụtara ebe a bụ ụda ume mfe a ị ọ ụ ụda ume mfe ụda ume mfe bụ na ọ dị mfe ịkpọpụta mkpụrụ abịdị ndị a ọ dịghị ike nke a bụ ọmụmaatụ nke mbụ ngwa lee ọmụmaatụ ngwa lee mpụtara ndị a n'asụsụ Bekee. Lee mpụtara mkpụrụ okwu ndị a ada ma ọ bụ ada ada name ada fall n'asụsụ Bekee ịda to fall ọda bụ mkpụrụ asụsụ asụsụ asụsụ ụda sound ngwa lee ọmụmaatụ nke abụọ mme na ụ mme bụ mgbochi ume ụ bụ ụda ume ụda ume ọ ka bụkwa ụda ume mfe i mekọta ya abụọ ị hụ gị nweta mkpụrụ e, mụ ngwa lee ọmụmaatụ mụ nọ n'etiti ị gbakwunye ya a gị nweta amụ amụ smile smile ị gbakwunye ya ị gị mepụta ịmụ to birth ị gbakwunye ya ọ gị mepụta ọmụ palm frond ọmụ palm frond ị gbakwunye ya ụ gị mepụta ụmụ children dịrị gawazi anyị nwere ọtụtụ ọmụmaatụ ndị nke ọzọ anyị ka ga-ewetakwara unu ka na-esonyere na ọ ka bụkwa nwada onye nkụzi igbo gị Florence.